ọ bụrụ na gị na ndị mmiri be nna gị adịgo na mma na gị na nwaanyị mmiri gị adịgo na mma ị nwere ike jee Bar Beach ịchọ ka ihe ahụ mara na Bar Beach that is good it is accepted because ị nweghị iji ndị be gị ụgwọ mana na onweghị nke imere eme na gị na ndị be nna gị adọghọ mma na imebehoro ha ọjị imehoro ha uriom i wee jee na mmiri ọzọ ka ijeje ya ego you are just wasting your time ụmụnne m be careful on what you are doing that na i mere ife ahụ o gbuho does not mean is the right thing o nwere ike mgbe repercussion ya ya abịa ọ ya ahụ kịta ọ ka na-abịa abịa so wee bụrụ ya o nwere a lot of things anyị na-eme that is not accepted mana anyị na-eme because of ignorance before ị jee nọrọ na mba kpọọ mmiri be nna gị afa some of them na-arequire na ị bịalụ presently bịa gwa ha gị na ha kpakọọ that is only way ị ya-eji wee kpọọ ha ha nara oke ahụ mmiri niile adịghị ejekọ o nwere mmiri na mmiri adịrọ mma o nwere na mmiri na mmiri adịrọ mma ị jezie na ana ọ na na mmiri ijere ije kpọọ ha mmiri ya na mmiri be nna gị ahụ dị n'udo ije kpọọ ya afa ebe ahụ iwe ife ọ niile enye onwe gị ajọ nri be careful the kind of ọrụ ị na-alụ na i merie ị nwụhọ does not mean na ọ dị mma ụmụ ajọ ọrụ a ka ọ ya wa ọwụ na ị na have sex na nlọ i jewe dibia alụwalụ gị ọrụ alụchalụ gị ị ka continue kwa na have the sex na nlọ dibia ahụ agwa gị na ọha ife ọjọọ ka m bịanụ ife na-ewuzi na Facebook kịta na-eme onye rụọ ajọ ọrụ ọ bata na Facebook retwistie the ọrụ for example ị afụ nwoke na-acomplain na ọ na have sex na nlọ maọbụ nwaanyị na-acomplain na ọ na have sex na nlọ o wee bịa na nke dibia dibia wee gbara ya afa wee gwa ya na ọ ndị mmiri o wee kwụọ ụgwọ 200,000 250 150 100 o wee jee rụọrọ ya ọrụ mmiri arụ ọrụ mmiri ahụ rụcha ọrụ mmiri ahụ some of them have sex na nlọ that day ha rụrụ ọrụ ahụ some of them ebidokwa have sex na nlọ one week after the work ị kpọzie dibịa na fon sị ya na ị havụgo sex na nlọ sị ee na nlọ nke a nụnwa ị na-ahavụzi sex na ya na ọhọ ebate na ọ nwaanyị mmiri gị bịazi bịa appreciate you maka na ị kwatara ibu some of them asị ee na ọ maka na ị havụbeghị sex ọ sị gị ị havụkwananụ sex before ị sị ya mba na o luworo ọnwa nwe ike ị havụbụ sị ha na ọ dị mindset ya na sex bụ ife na-agụ gị na ọ nya ka i ji wee havụ sex na nwanne kachama shut up get away go and sit down mr man apụta na facebook ofu mbọsị m fụ ofu nwaanyị ka ọ na-akọwa ya ee na ọ họ mgbe ọbụna ị fụrụ sex ị havụrụ sex na nlọ wụrụ ndị mmiri ee na ọ họ mgbe ọbụna ị havụrụ sex na nlọ ọ bụrụ na ọ nwunye mmiri ma ọ di mmiri ife na-edistọbụ ee na o nwere ike dibia alụwalụ gị ọrụ lụchalụ gị ọrụ ee ị havụ sex na nlọ that does not mean no nwoke m ka m gaa sit down m fụ ka ọ na-ekwugheri m nenekata ya m sị na nne followers ndị followers a na-ehailụ ya ahụ ndị na-alove ife ọ na-ekwu m sị na the gullible minds m sị na n'anya o mmadụ na-ahave sex na nlọ o wee bịa bịa wee bịa complainụọrụ na ọ na-ahave sex na nlọ i wee i wee gwa ya na ọ ndị mmiri na ọ ndị mmiri buru sex i wee lụgharịa ya ọrụ rụchara ya ọrụ one week later o bidokwa havụvakwa sex ya na nrọ ị batazie na-akụzizi ka ị gwazi ha na ọ họkwọ na ọ minuhọ na ọ ndị mmiri ka onye gwa na ọ minuhọ na ọ ndị mmiri nwanne ị lụjọrọ ife ị lụlụ kpọtara m the person na ị lụchagoro ọrụ mmiri ọ ka na-ahavụ sex na nlọ ka m lụọrọ ya three months iji wụ n'ọdịrị ime ọ ya alụ ọrụ ife gbasara sex na nlọ yes kelee onye a na-ahavụ sex na nlọ kpọtara m ya ị lụchagoro ya ọrụ mmiri ọ ka na-ahavụ ya ọ kwa ya kpọtara m ka m lụọrọ ya 3 months 4 months onye lụwa nonsense rụchaa enweta complain ka nkụ ọ bata na facebook twist ya ị nụnụgo na e ji ife e ji anụ ọgụ ekpe udo ị fụnụgo ebe e ji e ji ekpe udo e bulu egbe wee je- ebe e ji egbe ekpe udo sex bụ ife ndị mmiri ji anụ anụso gị ọgụ It means setback. Whenever you have sex in the dream, it means setback. Ọ sị ee na o nwere ike di ya nọrọ obodo oyibo eh, eh, na two years, three years, ya havụ sex na na- na that that is possible na ya have sex na nlọ na-enene ha. Nya ka oloro mgbe nwunye m bara school n- n- nọrọ three months nwoke ememe bụ nwoke agbabeghị zamzam na-eche m buru uche m niile tinye na ya ife m ji tinye uche na ya n'ihe o, ka nlọ nlọ ebe m na-ahavụ ya na nlọ ebe ọ nọ ọ nọ two months three months ọ na ịhavọ sex na nlọ ịma- eh, ịhavọ ịhavọ sex na ife ịhavọ sex na nlọ ọ nọ sex na-agụ m buru uche m niile tinye na ya everyday ana m eche sex mụ na nwunye m kpọrọ na video call a na-akpa nkata mụ na anyị nana m nne m isikwo nke isi ememe ife a anyị nna niile emewu m emewu

njerije correct ya ụfọdụ ndị bata ee na ha na-ahavụ sex na nlọ adị nọ progressing na ha na-ahavụ sex na nlọ na ha ka na-eme ego ha ka na-abata si n'enu ụmụ egwu o iche nọọ maka nọọ m havụ sex na nlọ ụzọ ego m akpọchie ngọ havụ sex nke ụzọ ego ya akpọchi no na nwa ha anụ mmadụ na-abụ ofu ọnụnụ enwere ike sexuality m na-enwe na nlọ ọ na-ebutere m hindrance na my business When the sexuality gị na-enwe na nlọ might not bring hindrance, it might be sickness. Sexuality ị na-enwe na nlọ might not be sickness, it might be a sudden death. It might be another thing. So na ị na-ahavụ sex na nlọ ka na-afụ ego does not mean na sex ị na-ahavụ na nlọ amaka. Mmụọ ejighị ife eji anụ ọgụ ekpe udo. ị na-ahavụ sex na nlọ a lụchaalụ gị ọrụ na ọnọ nde mmiri gbaa afa gwa ọnọ nde mmiri ife na-enye gị nsogbu a lụchaalụ gị ọrụ nde mmiri sex ahụ will end because ife eji ebutere gị sex na nlọ eji wee gba afa nọ nde mmiri na-edistọbụ ụwa ọgụ ka a na-anụ that is the way to fight you ị setụlụcha ndị mmiri ahụ na ọnọ ndị mmiri na-ebutere ya ị setụlụcha ya sex ahụ end ife some of the dibias amaghị ọ wụ abụrụ na amaghị onye amaghị ọ wụ na ọ bụrụ sọsọ ndị mmiri na-ebutere mmadụ sex na nlọ there are a lot of things that can cause sexuality in the dream mana na wife ha na ebe ndị mmiri di mmiri nwunye mmiri di mmiri nwunye mmiri mmụọ enweghị ike iji ife o ji anụso gị ọgụ wee bịa mere gị udo wee bịa gọzie gị ị na-ahavụ sex na nlọ ha rụchara gị ọrụ ndị mmiri ọ bụrụ na ndị mmiri bụ ihe bute sex ya either that sex ya will cut you will not see it again gị afụzi ya ọzọ ha chọzi igosi na ha gọziri iwu they bring something good either na-ewetara gị onyinye gift or na ị fụrụ onwe gị ebe dị mma they will not come with sex you will stop seeing it onye nwoke si na mmụọ ya na mmadụ dị na mma ha emewe onye nwoke si na mmụọ ya na mmadụ dị na mma ha abịakarị na nlọ every time ọ bụla mgbe ọ na eke bịarụ be gị ọ wụ ife ọma maka ndị ọya wee bịara every time ha vidio ka m bịakwunu ha vidio na social media a na-amacha mgbịrịgba ofu nwa nwaanyị m fụrụ ọ na-amacha mgbịrịgba eze nwaanyị ekene ngo hei na eke batarụ be eze nwaanyị ekene ngo hei na eke batarụ be yes it's true o nwere ike ọ wụ na eze nwaanyị bịara mana ị ma message ozi o ji bịa ọ bụrọ eke niile batara be owuwe ife ọma o nwere ndị na-abata ọrụ wọrị nke a bịara ichiru yes o nwere ndị na-abata ụlọ message na-echigide na ọwụwọrị nchigide ọwụwọrị nchigide ọwụwọrị ka ị nụ na ntị mana o kweghị anụ o wee decidezie ka fa bịa direct stel kwa ị ghọta ha the message ị na-amacha mgbịrịgba na-atụ ya nzu eze nwaanyị ekene ngụ ikekọ ọnụ ọ niile eji ala di ikekọ ọnụ ihe edewe nsọ mbọsị agbarago abịachie uwe ọnịna ya eze nwaanyị ekenekwa ngụ hehe oke mmụọ ị batara be m ị na-ama nzu nwanne ma ọ n'ọwa nke ọ bịara isi mmụọ ya na mmadụ dị na mma aha echi okari fes ọ dị emewa mmadụ ọ ife ọ gwara m mgbe m na ndị mmiri na-anụ ọgụ nsị mana nna afụnụ ha na nlọ ọ sị m asụ mmi na mmụọ ọgụ na ya na-abụdụ na mma ahịa abịa mewa gị uwe hụrụ ya ụmụnne m ị na-eri nri na nlọ complain ọrụ dibịa niile eri nri na nlọ ọ lụchala ọrụ ị ka na-eri nri na nlọ ahụ something o nwere ife kpatara ya nụ nri ahụ ị na-eri is not normal o nwere level nri ọ ya wee pụta fụ na nlọ ị sị yes na nke a bụ like a celebration of ebe a na-eme celebration a na-aṅụrị i bute nri i rie ọ dịchakwa good mana ihe akpọkarị ya specific na ọ ife ọjọọ ọ you have to do ya ịgba afa mana ọ nọghị nnọkọta nnọọ ife onwe oke ị na-eri n'ime onye na-enye gị dibịa sị gị na ọ like onye nke nwana ọwa nwa mmanụ nwana ugwu mmanụ eze nwaanyị eh, dibịa gwara ya na eh, eh, ọ na-egburu ndị ichie anụ o gbuchara afọ ọsọ ya pụta na nne ya na-agba ya giza dị ọkụkọ ndị dibịa ọ gwagwazie dibịa complain na dibịa wee sị ya na ya na ndị ichie na-erikọsị nọọ n'ihe ahụ o nyere ha ka ọ bịa ya na ha ya aṅụrịwa na ya na ndị ichie na-erikọsị nri n'ife ndị ndị ichie ka e nyere ya ọ na-eri na onye jee ṅụọ nwewe aṅụrị mahọ na ọrịa ka a na-enye nwaanyị mana because of na ọ nwụhọ that day ahụ ọ na-eme na-aga wee luo mbọsị o megidoro wee luduo wee kede mgbe ahụ chọba dibịa ya gba afa nwere ka ijebe ahụ na mbọsị ahụ i riri nri na ị nwụhọ ị ya-ama na ọlụlu ka a na-elulu dibịa ya gbaghị n'ọnọ ma na o gbuchara igbu oche arụchighị anụ kụlọ ọnụ ebi na-eli nri na nlọ something strong

ndị dibịa macha nchapụta na Facebook agwa na ọha ife ọjọọ mmụọ ejighị ife o ji awụ mmadụ ọ ga-agọzi mmadụ ọ bụrụ na ị na-alọ nlọ ebe mmụọ ji mma achụ gị ọsọ ị settlerụ mmụọ ahụ ọ ya-ejizi mma wee chụ gị ọsọ ife emezi wee lọọ nlọ ebe gị na mmụọ ahụ nọzi ọ na-agọzi ma ọ na-eme udo ị ka na-alọ nlọ ebe o ji mma chụwa ọsọ something is wrong ndị mmiri dị asị na have sex ịlọ ha nlọ ebe ị na have sex na nlọ ịlụcha ọrụ mmiri don't let your dibia confuse you ị ka na have sex ya na nlọ something is wrong o nwere ife emere emetahọ na emeghị ife kwesịrị ime ọ na o nwere something fọrọ aka ya eme agba it's not normal mmụọ ejighị ife o ji anụ ọgụ ekpe udo egbe bụ ọgụ ka eji ya anụ ejiri eji udo achọọ ikpe udo edebe egbe sex wụ egbe mmụọ ji anụ ọgụ nri nlọ wụ egbe mmụọ ji anụ ọgụ ịdọchiga mmadụ azụ na school bụ egbe mmụọ ji anụ ọgụ attack bụ egbe mmụọ ji anụ ọgụ ị lọkwa nlọ ebe agwọ tụrụ gị i je dibịa lụchalụ gị ọrụ agwọ ahụ pụtazie tụọ gị bụ dibịa agwa na o nweghị ife o melu na nke ahụ ọ tụbụ mbụ ka ọ chọrọ iwepụ ka onye na-agwa gị ife ahụ onye mee rugherie nonsense enyewe nsogbu ọ bata na Facebook retwist ya tọnụgharịa ya gwazie gị n'ezigbo ife n'ọhịa iwu na nri ọwụ na iri na nri ọwụ ife gbasara mmụọ na o nwere ike ọ wụrụ agụụ na-agụ na ife who told you ọ ka o wee confuse o ka i wee kwere na ọrụ ọ rụrụ gị ọ dị mma ọrụ arụrụ gị adịghị mma ọrụ ahụ arụrụ gị adịghị mma meghe anya checkie ife mere nụ something is wrong Facebook wụzi ebe onye na-abịa ekwugheri onye bịa ọ kọọ ife sọrọ ya nụ

na ọ ife o bu n'obi wee laha ụra na ọ na-liketa nwaanyị na ọ ya ka o ji afụkarị onwe ebe ọ na-ala nwaanyị na nlọ na agụụ gụwa ya na ọ ya ka o ji afụkarị onwe ebe ọ na-eri nri na nlọ na ọ ife o bu n'obi o ruru one month agbagbuo ya ọ nwụọ Ah! something that is supposed to be diverted even dịrị ka aka ọtụọ n'ọnụ okwelu emejụọ ya ọkọ ọtụọ maka na ọ na-afụ ego ọ na-eme ọfụma na-anya moto na-afụ ego debasa okwu na o nweghị ife ọwụ ọ mahọ na it must not be setback ego o nwere ike ọ setback your life o nwere ike ọ sickness nwoke ọwụna onye ọwụna na-arịa ahụ wee lọọ nlọ ebe ị na-eri nri na nlọ can never be well so soon i nwee in need na ị na-achọ nwa ma ọ na ego na-akpa gị mana ị ka na-eri nri na nlọ ma ọ na have sex na nlọ ma ọ na-alọ nlọ ebe ị na-anachiga back n'ife i mebụrụ mbụ my dear healing gị na miracle adịghị close until that thing akwụsị the same thing goes to onye ahụ adịrọ na-arịa ahụ nwere some sickness ị na-arịa or another mana ị ka na-eri nri na nlọ nwanne is to energize empower that sickness ka ọ na-adịkwu more ị na-aṅụ ọgwụ ahụ nri ahụ ị na-eri na nlọ ana-emebisi ya ọ ya ka afa na-akpọ ofu ose ajọ nri ofu ose onye bịazi na Facebook o wepụ ọnụ kọọ ife sọrọ ya nụ so wee bụrụ ụmụnne m mara na ọ bụrọ ọrụ niine dibịa lụrụ gị wụ ife gara aga mana ha ya agwa gị na ọ gara